U nana se fo nɛma suman min b'u bolo u y'a da sugu la ka kile kelen kɛ u bɛ feere la yen mɔgɔw t'a dɔn sahɛli bolow t'a dɔn olu ma san tile filanan u ma san sabanan jata dɔgɔmuso n'o ye sogolon kɔlɔnkan ye o de to yaala la o gɛrɛl'u la u ko ko nin ye manden gan ye ani manden ngɔyɔba ko ninnu tɛna kɛ yan mɔgɔw ye a ye foli kɛ ko aw bɔra min ko aw ye maninkaw de ye wa olu ko ko awɔ k'anw ye maninkaw de ye ɔ ko munna aw sera yan dun ka jan manden dugukolo la u ko k'an bɛ ɲinini de la k'e e yɛrɛ tɔgɔ k'ale tɔgɔ ko sogolon kɔlɔnkan ko e ko sogolon kɔlɔnkan k'o ye sogolon denmuso ye wa ko awɔ ko dɔ la k'a ni jɔn bɛ yan a ko k'ale n'a balimaw de bɛ yan k'a n'a ba u ko k'an bɛ se ka jɛ ɲini i fɛ ko k'i i ba ye wa an'i balimaw wa a ko ko baasi foyi t'a la ko ne ba yɛrɛ famana ka mandenka ye ko n'aw ye k'o na diya a ye kosɛbɛ ko wa k'ale kɔrɔkɛ ko n'o ye sunjata ye ko n'o ye k'a bɛ kɔntan ko f'a b'a tɛgɛ ci o fɔ minkɛ olu y'a dɔn k'u nakun ɲɛnabɔra ka ban u kɔntanna u ko yalima e aw bɛ se ka an jatigila wa ko k'o tɛ foyi ye k'aw ni ne de ye jeli kelen ye k'an ka taa o don u taara u taara don jata ka kuru kɔnɔ u selen so u y'u dantigɛ u ni sogolon ye ɲɔgɔn ye u ye foli kɛ ka sogolon fo kosɛbɛ sogolon y'u bɛɛ dɔn a ye tunku maniya fɔlɔ dɔn ani tunku maniya baro kɛ munna a ye tunku maniya fɔlɔ dɔn bari jata bange yɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ min ye jata kibaru se jata fa ma n'o ye nare makan ye o kɛra o tunku maniya de jelimuso don tagalen ɲɛfɛ ale fana ka tariku kɛra mun ye u b'a fɔ si dɔw ma ko jɔlɔkɔladigi siw manden o nana bɔ ale kow de la o fana ye kuma wɛrɛ ye kuma lasurunya bolo ma o y'a sɔrɔ jata n'a balimakɛ fila olu taara kungo la n'o ye sere bugari ani sere banjugu u donnen so o sere bugari n'o sere banjugu ye dunanw ye bari u kun bɛn'a kan ko dunan kana don yan olu ye u dɔgɔmuso kɔrɔfɔ kosɛbɛ k'o lajaba a lajabalen a bɔra a y'i jɔ a ko fo n'a y'a sɔrɔ aw ni ne ma sin kelen de min aw bɛna ne lajaba bi an balimaw ɲɛna an ka dunanw ɲɛna ko n'o son jɛlen o bolo jɛlen ala ka fo n'a sɔrɔ an bɛɛ tɛ masaren kelen de kuma lasurunya bolo ma ne hakili la da tɛ se ka se o yɔrɔ bɛɛ ma nka o siw olu sigilen bɛ yɔrɔ minnu na bi olu bɛ yen o kama maninka ko ko bɛɛ man ɲi bɛɛ ma dafa an tɛ boli o yɔrɔw kan o kɛlen minkɛ u y'u dantigɛ jata ye u kɛlen k'u dantigɛ jata ye jata taara bonya d'a ba kan ba ko k'an tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ k'o de ye bi ko nka ko nka ko jata k'a tɛ se ka kɛ ten abada fo an ka kow ɲɛɲini ji ɲɛma jɔ jata ba ko k'u k'u bisimila u y'o don tɛmɛ ten fo ka na kalo kelen kɛ ten kalo kelen bannen jata ba ye jata wele so kɔnɔ ka don a ko jata i bɛna taa i faso bɔ bolo la ala bɛna kɛlɛ da ja i la nka kɛlɛ da tɛ ja i la fiyewu fo koba saba bɛ yen lajarabi saba bɛ yen fo ka tɛmɛ wa n'i sera k'o kun de a bɛ da ja i la wa n'i m'o kun abada i tɛ se ka manden bɔ bolo la o fɔ min kɛ jata bɔra so kɔnɔ a taara ba taara se filɛlikɛla ma filɛlikɛla ko sogolon kolonkan ma ko jata tɛ sebaaya sɔrɔ fiyewu fo ni e ni ma to a la sogolon ko k'a y'a mɛn seginna ka na don so kɔnɔ su fɛ bɛɛ dalen a y'i ko k'i jɛ k'i sanuya a sanuyalen a ko yamari yamari o ye ala de a ko ne kɔni dalen b'a la k'e bɛ yen nka k'e e batocogo kɔrɔman min b'an bolo k'o ti bɛn bilen ko n'a y'a sɔrɔ e tɛ danwari dama tigi danwari dama a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko injustice ko maninka ye nalen ale denkɛ nɔfɛ ko ka taa faso bɔ bolo la ko ni kɛlɛ da bɛ ja ale den na bari a fɔra ko saraka bɛ bɛn ale yɛrɛ ni de ma ko dugu kana jɛ fiyewu ko k'a sɔrɔ ale bɛ balo o fɔ min kɛ ninnu muso ninnu kun tilennen de don ninnu muso ninnu bɛ ladiriw de ala nana n'a ka na ye sogolon tora dugu jɛlen jata laada b'a bolo sɔgɔma o sɔgɔma a fɔlɔ de bɛ taa ba lawuli k'a ba fo a donna a ba bɛ dalen na dugu ma ba ta ɲɛna a ko k'a ye nin faamu a y'a dɔgɔkɛ wele sere bukari ani sere banjugu ani manden bori k'u ka na k'u ka ba su don u ye dingɛ tigɛ paseke fɔlɔ o de tun ye manden laada ye masadenw masaw masamusow n'u ni binna k'u to so min kɔnɔ u su bɛ don o de kɔnɔ nka u tun tɛ kaburu laada la u tun b'a kɛ ɔrɔn de n'an b'a fɔ o ma ko kori u tun b'o kori de ci k'a porofɔndɛri dunya fo a dunya sa banbagatɔ kun ka se ka kun a kɔnɔ u tun b'a lajɔ de k'a ladon o de tun ye manden sudonko ye jata ninnu y'o kɛ u bɛ sɔrɔ ka kaburu danbe yaasa u ni masirimafɛn min bɛ don don n'a nataw la mɔgɔ wɛrɛ kana t'u fɛ su donnen kɔfɛ jata bɔra ka t'i dantigɛ a jatigikɛ ye n'a jatigikɛ n'o ye nɛma faran tunkara ye a ser'o ma a ko ko n balima nalen n nɔfɛ ko n faso bɛ bolo la n y'a f'i ye natɔ ko donba jamanaba bi bɔ wele na se n ma n ka taa n faso nɔfɛ n ka taa n faso bɔ bolo la ɔ o don de sera bi o don selen n nana o bonya de da i kɔrɔ a ko ko sike ko waliden tɛ kɛ maa den o don denkɛ fila b'ale bolo u b'a fɔ a ma ko farin birama ani farin jasigi ale tun ye jata bila bɛɛ la ka jata kɛ a ka donsow bɛɛ la ɲɛmɔgɔ n'an b'a fɔ o ma ko donsokuntigi tubabukan na a bɛ fɔ ko l'équivalent du ministre de la défense a tun ye jata bila o la bari ale ka jate la n'ale tanyana ale denkɛ fɔlɔ n'o ye Farin Birama ye o bɛ sigi ale nɔ la jata o bɛ k'o ka conseil ye an'u ka kɛlɛbolo o fɔ min kɛ kuma digira a la a ko k'a y'a mɛn k'a bɛ segin jata ma ko nka jata tun y'a fɔ a ye ko a ba tanyana ko n'a bɛ se ka yɔrɔ d'a ma k'a k'a ba sɛlɛ don sɛlɛ ye kaburu de ye a ko ko jata k'a kɔnɔ k'a bɛna jaabi d'a ma n y'o fɔ ka tɛmɛ n ko kankɔrɔsigi duuru de tun b'ale bolo ale tɛ foyi k'olu ɲina ma a ser'olu de ma n'o de ye kɛmɔgɔnin bofin kobɛdɔn cɛkɔrɔbanin kobɛlakɔlɔsi cɛkɔrɔbanin kuma bɛɛ fɔ cɛkɔrɔbanin ani fɛn man di cɛkɔrɔbanin a ser'olu ma a ye bonya da u kɔrɔ ko jata ko k'a bɛ fɛ ka segin ka taa faso bɔ bolo la ko wa k'a ba fana tanyana k'a ko k'an ka yɔrɔ d'a ma k'a b'a ba su don o yɔrɔ la kɛmɔgɔnin bofin ko k'a b'a ba kaburu san o fɔ min kɛ kuma bɛɛ fɔ cɛkɔrɔbanin ko ko nin de ko ye ko nin desidera ni bɛn kɛra nin kan k'a ka taa nin lase a ma o fɔ min kɛ mɛma farin tunkara ye asanbile kɔnfoke asanbile ye jumɛn ye a ye jɛkulu wele ka bɛɛ lasigi ka jata wele ka bonya da jata kɔrɔ k'a b'a ba kaburu san jata ko ko e k'ale b'a ba kaburu san ko awɔ k'i b'i ba kaburu san a ko k'a y'a faamu a bɔra jata bɔra a taara a ye daga karilen filen karilen buguri wɔlɔsi kamisi ka na n'o ye jata nana don a nana o da masakɛ senkɔrɔ n'o ye mɛma farin tunkara ye mɛma farin tunkara y'a lajɛ o ko ko nin ye mun ye jata bolo tuguni O fɔ min kɛ kɛmɔgɔnin bofin ale kulela kobɛdɔn cɛkɔrɔbanin ko ko la k'a y'o jɔ fɔlɔ ko nin den tɛ den gansan ye wa a ma na ni fɛn gansan ye ko kɔrɔ b'a la kobɛlakɔlɔsi cɛkɔrɔbanin ko ko depi ale y'a natɔ ye daga sigilen b'a kun na a ye tagama dɔ kɛ ale y'a dɔn k'a bɛ ka na cikan belebele dɔ fɔ aw ye o fɔ min kɛ kuma bɛɛ fɔ cɛkɔrɔbanin ko ko nin ko ka bon ale da fɔli ma o yɔrɔ la fɛn man di cɛkɔrɔbanin ko k'ale ye nin bɛɛ fɔ ko masakɛ ko n'i m'a faamu ko jata ko ko n'an ma yɔrɔ d'a ma k'a k'a ba su don k'a bɛ taa faso bɔ bolo la ko ka segin ka na ko n'a nana k'a bɛ mɛma daga kolon ci k'a filen kolon ci ko kami ni wɔlɔw k'olu bɛ tulonkɛ a buguri la o la u si bɛ to yen k'a ye nin de fɔ a ye ko kuma ye nin de ye ko bonya dalen filɛ i kɔrɔ o fɔ min kɛ ko bɛɛ dɔn cɛkɔrɔbanin ko k'a tɛna s'o ma ko ka yɔrɔ di jata ma k'a k'a su don o fana kɔfɛ jata jatigikɛ n'o ye mɛma faran tunkara ye o ko jata ma k'a y'a denkɛ fila di jata ma k'a k'u kalifa ko wa k'olu y'a ka kɛlɛbolo fɔlɔ fila ye ko ni jata ye se sɔrɔ don o don k'a k'a dɔn ko nɛma kuntunya yan k'u bɛɛ b'a ka bila la k'a ka taa k'a ka dugawu b'a ye o fɔ min kɛ jata n'a dɔgɔkɛw n'a dɔgɔmuso u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka manden sira ta u nana bɔ kulukoro fɛ u bɛ ka taa o y'a sɔrɔ n y'o fɔ n ko sumaworo tun ye manden tɔɔrɔ masakɛw kun minnu bɛ yen olu ye eparipiyera u yɛrɛkɛra ka duguw sigi sigi sigi jata bɛ o tagama de la a nana se dugu dɔ la a n'o o masakɛ ye ɲɔgɔn ye a n'o ye baro kɛ o masakɛ kun ye jɔn ye o de ye ŋɔɲama marafara kamara a ni ŋɔɲama marafara kamara bɛnnen ye o y'a ɲininka ko e dunankɛ k'e bɛ ka taa min n ɲɛ b'a la i kun bɛ manden sira kan ɔ cɛ min dun bɛ manden e n'i ka donso fini a jɔ kundama ka jan n'i ta ye dɔnni min b'a la o t'i la i ɲɛɲɛna la a ko ko awɔ ko bunteli man bon nk'a ka farin ko nka k'ale bɛ ka taa faso bɔ bolo la sumaworo ka sumaworo bolo o fɔ min kɛ o y'i jan ka yɛlɛ a ko ko e donso kɛ surunin n'i ka samaraba ko wulubolo filɛ k'i t'o minɛ i ka don kungo kɔnɔ i ka kɛ wulufagala ye wa k'i bɛ se falabɔ de la k'i bɛ se k'o de kɛ kuma fɔlen kuma ye jata tɔɔrɔ kala tun b'a bolo a ye kala sama a dɔgɔmuso y'a bolo minɛ n'o ye sogolon kolon ye a ko ko jata ko yalima an ba kun ye mun fɔ an ye e ɲinɛna kɔ a m'a fɔ ko lajarabi ba saba bɛ yen ko f'i k'o de kun fɔlɔ manden saraka bɔlen don ye yaasa i ka se sumaworo kante la wa jata hakili jiginna a la a ko n y'a faamu a ye kala ladon k'a fɔ cɛ ye k'a bɛ sira ɲini k'o ka yafa a ma ko wa ko nin ye fɔlɔ de ye a taara o tun ye lajarabi fɔlɔ ye a taara o de la a nana bɛn tabu marafara kamara ma a bɛnnen ye tabu marafara kamara ma o fana y'a dalakɔrɔbɔ ka nin kuma de fɔ a ye kuma digira jata la dɔgɔkɛ y'a bolo minɛ dɔgɔmuso y'a bolo minɛ tuguni yaasa a kana kala fosi a ko an ba m'a fɔ an ye ko i tɛ se ka sumaworo kɛlɛ ko fo lajarabi ba saba bɛ yen k'o b'i sɔrɔ wa k'an bɔra fɔlɔ la ko nin ye filanan ye jata ko k'a y'a faamu a taara a taara ɲɛ ka dɔɔnin kɛ a nana se sibi a ni sibi ŋana fara fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye nin ko kelen de k'a la a ye kala fosi k'a b'o fana faga dɔgɔmuso y'a bolo minɛ n'o ye sogolon kolon ye ko lajarabi dafara saba ko jata k'a kun tɛna se sɔrɔ a ko n y'a faamu jata taara o de la a ye bonya ɲini o fana ja ɲini o fana fɛ ka bɔ o ka dugu la a nana se jeliba ba ma o don i bɛ ba tigɛ yen de ka sɔrɔ ka don ka taa fa dugukolo la n'u b'a fɔ ko dagajala a sera o bada ma sumaworo kun kɛlen don ka taali ɛntɛrɛdi ba la fo n'a bɔra sibiri su la ani sibiri tilegan fɛ hadamadenw tun bɛ se ka taa ba la o de la paseke a ko k'a bɛ manden ladon danin de fɛ ko k'a labɔ daba fɛ jata selen o la jata y'i bolo fila gosi ɲɔgɔn na o bolo fila gosilen ɲɔgɔn na mɔgɔ ma kuma o don sɔmɔnɔw ɲɛmɔgɔba bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko kanga saro o kanga saro o b'a sɔrɔ jata ba depi u ma bɔ manden ale tun taara kanga saro fɛ yen bari sɔmɔnɔ don mɛ dɔnni fana b'a la a y'a fɔ o ye k'a bɛna jata fitinin k'a b'o kalifa o la ko bari ko nin tɛ den gansan ye O kalifa kɔnɔ warijɛ bololanɛgɛ fila kun b'a tɛgɛ la a y'o d'a ma k'a k'a kɔlɔsi o ko ko jata bɛ n ka kɔlɔsi kɔnɔ ko n y'a don sogo ni ngolo cɛ ɔ kuma lasurunya bolo ma jata selen dankan da la jata y'i bolo fila de kɔrɔta k'o gosi ɲɔgɔn na u gosilen ɲɔgɔn na mɔgɔ ma kuma u siranna u ko ko nin tɛ mandenka ye k'i b'a sɔrɔ ko nin ye sumaworo ka cidenw ye ko ka n'u kɔrɔbɔ o fɔ min kɛ jata y'i bolo kɔrɔta tuguni k'a gosi ɲɔgɔn na mɔgɔ ma kuma a kulela a ko ko heyi k'an y'a saba a ko ko o tuma ko kanga saro tɛ yen wa kanga saro ko ko ne maninkakan ye nin da dɛ sumaworo dun tɛ maninka ye a tɛ manden dɔn wa a tɛ maninka kan a seginna a kan tuguni k'o ma ko kanga saro tɛ yen wa ko den mun kalifal'a la o san jan k'a ɲinɛn'a kɔ wa kanga saro ko ko a ko nin tigi k'ale ni nin t'ale dɔnbaga ye ko gundo dɔ bɛ sɔrɔ a ni nin cɛ a ko ko kanga saro k'a bolo fila kɔrɔta a y'a bolo fila kɔrɔta a ko o tora ko bololanɛgɛ min b'a tɛgɛ la k'a ɲinɛn'a kɔ wa a hakili jiginn'a la a ko ko nin ye jata nalen ye ɔ ko fɔlen kuma sera a kulela ko ka kulun fara ɲɔgɔn kan u ye kulun fara ɲɔgɔn kan u ma taa nɔfɛ bilen dɛ u ye kulun tugu tugu ɲɔgɔn na fo ka taa se dankan kun dɔ in na Ka taa tagamara kɔnɔ masakɛ tagamala a n'a ka jama kunfɔlɔw ka ba tigɛ a nana se dankan bolo ma a ni kanga saro ye ɲɔgɔn kɔ a ko k'a nana a danga a dakan labara o dakan labara ye mun ye ka manden bɔ sumaworo kante bolo o se min kɛ a y'i jɔ a ko ko kala ni jɔntanya o y'a sɔrɔ jama mun nana ka n'a lajɛ bari nin ɲɔgɔn fama de la ka fama ka kɛ manden kɔnɔna la olu ko a ma ko jɔn de ni mantanya a seginna a kan tuguni a ko ko kala ni jɔntanya olu ko ko jɔn de ni mantanya o kɔrɔ ko kɛlɛkɛmina ani tabagatanya o don kɛlɛcɛ minnu nana a kunbɛn bada la olu ko ko ayi dɛ ko kɛlɛcɛw bɛ yan ko ɲɛmɔgɔ de t'u la jata ko ko k'a ye ton ta ka kala ta k'an di wɔ i b'o de mɛn dɔnkili la ko ton ta jata kala ta o fɔ min kɛ jata donna manden a n'a balima tɔ minnu bɛ yen u bɛɛ ye ɲɔgɔn dalajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jata fa dugu la n'o ye dagajala ye u taar'u sigi sisan ko ka sumaworo ka ko ɲɛɲini u ye su kelen kɛ ten ka su fila kɛ ten fo ka na kunɲɔgɔn dafa kunɲɔgɔn saba la jata ko a k'ale nana turamaga ninnu bɛɛ nan'i dantigɛ ale Ɲani masa mamuru kɔla soma belen ba bele jigi faga jigi nin bɛɛ nan'i dantigɛ ale ye nka ale ma mɔgɔ kelen n'o y'a ka jelikɛ ye n'o ye bala fasakɛ kuyate ye o b'a fɔ ale ma ko jakuma duga o don maninka ye b'a wele ten k'ale ma jakuma duga ye ko jakuma duga bɛ min maninkaw k'a ma ko k'a sɔrɔ masarenw tɛ yan jata e yɛrɛ tɛ i ma se yan fɔlɔ sumaworo tun ye anw tɔɔrɔ o sababu de la an ye jakuma duga ci a ma ni na kana sugɔ ye na kana sugɔ o tun ye dankaratuma dɔgɔmuso de jata balima don ko komi ale tun cɛ ka ɲi wa masasi don k'an y'o de bila ka taa di sumaworo kante ma ko kɛlɛ min b'a ni manden cɛ ko ka kɛlɛ ban ko nka depi a taar'o la k'a ma segin o histoire pasera cogo di jakuma duga u selen sumaworo ka dugu la u donna sumaworo ka cɛso kɔnɔ k'u bisimila jakuma duga tun bɛ sinbi de fɔ o don a ye soso bala dalen ye kɛrɛfɛ a ye bala ta k'a bɛ bala fɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ n ko sumaworo ye pan kamala fila sɔn n'an b'a fɔ o ma ko sɛgɛ o ye cɛman ye ani babi o ye musoman ye a ye bala nin ta k'a bɛ bala fɔ sɛgɛ bɛ sanfɛ o fila sumaworo ka sɔnfɛnw de don kana bɛ bala jukɔrɔ o kana a tun b'o fana sɔn paseke a ye pan kamala fila sɔn ani fofo disi kan kelen olu ko a ma ko la ko nin to yen ko nin tigi y'anw ye ko n'i magara nin na k'i bɛ nin fɔ nin tigi mana kɛ kɔrɔn tilebi ba ni baba k'i b'a y'i ɲɛkɔrɔ ko mɛ an bɛ se k'i to yen ko kelen i ka nin fɔ n'i y'i kan d'an ma a ko k'a y'a kan d'u ma olu ko k'i bɛ se k'a fɔ a magara bala la a ye bala fɔ a ye kan jumɛn d'u ma a ko k'ale si o si ko bɛna bɔ ale jakuma duga la k'o tɛ sɛgɛ ye sɛden kɔ k'a fɔ ko kusi kuma tɛ k'o ka sɛgɛ sogo dun wa donba jamanaba bi kɔ ale si o si mana kana dun ko kana ɲama kan'i to o kama jo ani tana o donna kuyatew ani sɛgɛ ni kanaw cɛ a sɔrɔla nin yɔrɔ de fɛ u bɛnbakɛ ka kalikan don a ye bala fɔ sumaworo kante nana a ko jinɛ wa mɔgɔ cɛbakɔrɔ n'i fɛɛrɛ banna i sadon sera a ye sumaworo kante a kɔntinila bala fɔ bala bala fɔ fɛ a ko aya ture den ni saso ture den sumaworo danni kɛmɔgɔ ani danni mara sugu danni da a ko dan dugumada ni gansɛnɛ da kalamani kujugu ka ni fa kɔlɔnna di ko n'a mugan ni siga ko sungurun tɛ numu sungurun bɔ ko kamalen yɛrɛ ma numu kamalen bɔ ko ja numukɛ bɛ goya i ye i b'a gɛn ka bɔ i fɛ yen nka n'i ko k'a bolofɛn bɛɛ b'i fɛ ko dutigi bɛ taa nɔfɛ k'an nana i sɛgɛrɛ ko n'i ko k'a kɛ k'an b'a kɛ ko n'i ko k'a to ko an b'a to sumaworo kante y'i kun nadon ko ja ko maa majamukan ka di mɔgɔ wɛrɛ da ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ko kumakɛla a tɛ e tɔgɔ k'ale tɔgɔ ko jakuma duga ko jakuma duga tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye k'a b'i tɔgɔ da k'e ye bala fasɛgɛ de bala fasɛgɛ balafɔla min bɛ se k'ale ka boliw bali ka sɔrɔ ka se ka bala fɔ ale ka boliw ye sɛgɛ nin de ye ko nin y'o bala fasɛgɛ de ye o kama u b'a fɔ ko bala fasɛgɛ nka a f'a ma ko kuyate o kɛra manden o kɛra en 1236 1236 après la bataille de kirina maninkaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko kurukan fuga ka manden sariya bi naani naani ta o sariya bi naani naani ni ala ye m'an ka jɔnya jira an na n'ala ma basi foyi kɛ don dɔ la an b'an jɔ o sariya bi naani naani fana fɔ o fɔlɔ ye min ye a ko jelikɛ ma ko dunan dantigɛbali ye su ye k'i nakun ye mun ye a ko ko maninkaw de ye n ci ko mɔgɔ tɛ si la k'i tɛ na min ye ko na min jɔkala tɛ ko aw ma jigin so k'e de ni kala bɛ bɔ ko wa k'e de bɛ se ko la ko aya ture den ye sasu ture den ye dabi ture den ye soso kɛmɔgɔ mɔden ko maa tɛ si la o fɔ min kɛ sumaworo kante ko ko nin ɲɔgɔn muso ɲuman bɛ manden ko o kan k'ale b'o dɔn k'ale b'o minɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ kɛlɛban sababu ye k'ale sɔnna muso la ko wa ko jelikɛ k'e fana tɛ taa bilen dɛ jelikɛ ko k'ale ye ciden ye k'ale ma na toli kama a ye jelikɛ kule tigɛ kule o de ye senfasa ye n'an b'a fɔ o ma ko talɔn talɔn yɔrɔ la senfasa min bɛ yen a y'o de tigɛ o kama hali sini n'u bɛ kuyatew majamu u b'a fɔ ko i ye kule jeli sunkurun kule man ca a taara nin yɔrɔ de fɛ komi ne tɛ dɔnkilidala ye ni ala sɔnna a ma dɔnkilidalaw bɛ nin yɔrɔ faamu o fɔ min kɛ sumaworo kante k'a sɔnna a la maninkaw u ye nin baro de bɔ sunjata ye sunjata ko k'a ye nin mɛn o don n y'a fɔ n ko ciden bɛ yen n k'o ye woro wɛrɛ solomani a ye woro wɛrɛ solomani wele maninkaw b'a fɔ min ma ko dala kɛlɛ ani sumaworo kante bɛn'o kɛ a ye woro wɛrɛ solomani wele k'a ka taa fɔ sumaworo kante soso k'a k'a ka jelikɛ d'a ma Wurawura solomani taara ka ci fɔ sumaworo kante sumaworo kante yɛlɛla ko a ayiwa ko nin fana ye a maa suguya kura dɔ nalen ye manden dugukolo kan paseke fo fɛn dɔ ka fɔ mɔgɔw ye u k'o faamu sumaworo tun tɛ jata dɔn a tɛ sunjata dɔn a tɛ manden yɛrɛ dɔn mɛ maaw b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye kɛlɛ kɛ yan fɛ u y'a kɛ yan fɛ nin bɛɛ tariku wɛrɛ an tɛ boli kan sumaworo ye ni jata ye kɛlɛ kelen de kɛ o de kɛra bataille de kirina mɛ sunjata yɛrɛ ye kɛlɛ fila dɔrɔn de kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ la bataille de kirina ani la bataille de kirisiya o kirisiya yɛrɛ kɛlɛ jata ma taa a ye cidenw de ci mɛ jata n'a livré que deux batailles tariku salen an bɛ mun kan o ye nin o fɔ minkɛ sumaworo kante y'o fɔ wurawura solomani ka yɛlɛ a bɛna mun de kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la a ye wulugolo fosi ka zonzan fosi k'o di wurawura solomani ma ani bagolo k'o siri la k'a ka t'o di jata ma k'a tɛ dɔ wɛrɛ wulula gɛnna kɔ k'a ka taa ba gɛn o fɔ minkɛ wurawura solomani nan'o fɔ jata ye jata ko k'o ka taa fɔ a ye ko n'a ma a ka jelikɛ d'a ma k'a bɛ wulugolo siri sumaworo kante yɛrɛ la sumaworo kante yɛlɛla tuguni a ko k'o ka taa fɔ jata ye k'ale ye ɲama de ko fɛn bɛɛ bɛ dogo ɲama de kɔrɔ o fɔ minkɛ kɔrɔkɛ solomani nana fɔ jata ye jata ko k'o ka taa fɔ sumaworo kante ko ale ye ɲama jukɔrɔ ɲama de k'o dɔrɔn de bɛ se ka dogo ɲama kɔrɔ bari ɲama de bɛ dogo ɲama kɔrɔ ko wa ko n'i ye ta bila o jukɔrɔ ɲama in na dɛ ko ni min farati k'o bɛ sanfɛ ɲama jeni ko ka bɔ sumaworo kante yɛlɛla a ko ko ka ne jata ko in na ni ji ɲɛma jɔ a wulila k'a bɛ kɛlɛ bin manden kan o kɛlɛ sira fɛ a denkɛ n'o ye a dɔgɔmuso den ye a n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o ye jɔn ye n'o ye fakoli kuru koli kunba don koli daba don jamujan koli koli barama ani koli barantan bula ka mɔgɔ ladi bula ma fɛn ladi bula bɛ sɔn de a tɛ karaba bula bɛ ban a tɛ karaba kiliya musa don nɔgɔya musa don waɲaga musa don waɲaga seribala don nin ye o fakoli de ye a ba o de tɔgɔ ko musokun danba o fakoli jeliw caman b'a fɔ k'a fa tɔgɔ ma dɔn ko jinɛden don ayi o ye tariku ɲɛɲinibaliya ye a fa bɛ yen a fa tɔgɔ ko tamafotigi ka bɔ min karatabugu karatabugu o bɛ sɔrɔ mara la o fana tariku wɛrɛ ni baro sigira fakoli ko kan don min na an b'o ɲɛfɔ o tamafotigi o fa o de ye fotigi ye o fotigi fa o de ye kuluyɔrɔ ye u b'a fɔ a ma ko tanbafotigi kuluyɔrɔ fakoli bɔr'o de la muso kelen tun b'a bolo u b'a fɔ a ma ko keleya kɔnkɔn nka a tɔgɔ jɛjɛ o ye kɛnda kala ɲuman ye a jamu ye danba o de ye fakoli muso ye o fakoli ani a bɛnkɛ fara ɲɔgɔn kɔ n'o ye sumaworo kante ye n'a tɔgɔ jɛ n'o ye banjugu ye a n'o fara ɲɔgɔn kɔ mun kama a muso n ye muso min tɔgɔ fɔ sisan an b'a surnommer ko kɛlɛya kɔnkɔn o kɛlɛya kɔnkɔn u fara ɲɔgɔn kɔ sababu mun na an da tɛna s'o yɔrɔ ma nka a ko fakoli ma ko n'a ma muso in to yen k'a b'a bɔ a ka kɛlɛ kɔnɔ fakoli ko k'a sɔnna ko n'a bɔra a ka kɛlɛ kɔnɔ k'a bɛna ale jɔ da ye sumaworo kante ko a ma ko ti kisɛ kelen ko n'o bɔra ti la k'o tɛ ti bali sumadi la o kɔrɔ n'i ye karata kisɛ kelen sama ka bɔ karata la k'o tɛ foyi tiɲɛ karata ye fakoli ko a ma ko karata kun mɛnɛlen tasuma la ko n'o don karata tɔ la k'o b'a bɛɛ jeni ko n'a tɛ ale dɔn k'a bɛna ale de dɔn k'ale de ye fakoli ye kunba don daba don jemijan koli don ko bulalu wuruwuru bulalu fariyala bulalu warawara ko bulalu fariyala tu muluku muluku tanba don da kelen jeli bɔ sira kɔnɔntɔn a ye nin fɔ a bɛnkɛ ye nin fɔlen sumaworo kante a ma siran bari a bolo ko fakoli tɛna taa fakoli taara o cogo de la ka taa fara maninkaw kan o don jata ninnu bɛ labɛn na ko ka sumaworo faga ko k'a daga bɔ manden da la fakoli nalen maninka ye fakoli tester o tɛsiti kɔnɔ kɔlɔn dɔ de bɛ kaba ni kela cɛ u b'a fɔ a ma ko biribiri kɔlɔn u taara ni fakoli ye yen de u b'a fɔ o kɔlɔn ma ko fila tana maninka tana biribara jangaro u ye fakoli bila ka jigin o kɔlɔn de kɔnɔ bari n'i ni janfa kun donna manden kama n'i jiginn'o kɔlɔn in kɔnɔ n'i ni janfa don kɔlɔn b'i dun fakoli jiginn'o kɔnɔ ka bɔ a farala jata ka kɛlɛ kan jataw ani maninka tɔw u ye ɲɔgɔn fara fara ɲɔgɔn kan ten fo ka kulu caya o y'a sɔrɔ sumaworo kante a fana bɛ k'a ka kɛlɛbolo wuli o y'a sɔrɔ kɛlɛcɛba saba b'a bolo fakoli koroma cɛ kelen biɲɛ saba fili n'an b'a fɔ o ma ko ŋana jugurula ye a n'a denkɛ soso bala nka fakoli o de tun y'o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye sumaworo ka kɛlɛcɛw olu tun bɛ wele ko koliw koliw bɛɛ fa k'o de ye fakoli an bɛ k'a fɔ ko fakoli mais fakoli ye a surnom ye a tɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ lakununni kɛnɛ de don lakununni a sigilen bɛ tiɲɛ fɔli de kan a sigilen bɛ manden kuma fɔli de kan nka tiɲɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ an b'an da pan yɔrɔ dɔw kunna an bɛ yafa deli belebeleba kɛ lamɛnbagaw fɛ halisa nin yɔrɔ kelen de la an b'an ka sponsɔrɔw fo n'o dɔ ye pro agro fitosɛm mɔgɔw ye n'u ka kiwiki ye zɛrɛni bɛ yen nin angɛrɛ duman de don n'i ye nin fiyɛ yiri la yiri b'a yɛrɛ sɔrɔ n'i ye nin kɛ dugu ma yiri b'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ sɛnɛkɛlaw de kama u ka nafa kama ani u ka kunkɔrɔta kama o kɔ an bɛ buwasɔn kɛnza mɔgɔw fo buwasɔn kɛnza buwasɔn min dala ka di buwasɔn min ka ɲi mɔgɔ ma i bɛ ne yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a dɔn ko ne bɛ kɛnza de min a buwasɔn ka di a sukoro man ca a min dala ka di nin yɛrɛ y'a limonadi de n'i ye nin min nin yɛrɛ ka ɲi cɛkɔrɔbaw ma kosɛbɛ nin y'o buwasɔn kɛnza ye an b'u fo n bɛ n ka finikalala fo ani n ka tayɛrikɛ ani min ye fini di yan tolo n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ segin ka kuini fo k'an dɛmɛbaga bɛɛ fo nin bɛ dan sigi bi lakununi kɛnɛ la ni ala sɔnna ma don wɛrɛ nata la an bɛna fɛn tɔw ɲɛfɔ aw ye jata ni sumaworo u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di kɛlɛ tɔ kɛra cogo di a ka ninnu ye sebaaya sɔrɔ cogo di sumaworo tununnen kɔfɛ mun de kɛra manden sariyaw tara cogo di nin bɛɛ bɛ kɔfɛ ka na ni boli ma ban maninka ko ten ko minɔgɔ bɛ ɲɛfɛ su kelen jan o jan a tɛ tile saba bɔ an bɛ bi ta bila yan don wɛrɛ ni ala sɔnna a ma an bɛ lakununi kɛnɛ sigi an b'aw tulo ɲɛnafin bɔ tuguni nin bɛ dan sigi bi ta la hakɛto b'a kan salala mɔ